kuyambira vesi namba 14 tikufuna tilingalire mu ganizo lonena kuti limbikani musafowoke pa vesi namba 14 pali mawu awa ndipo elisa anadwala nthenda ija adafa nayo namtsikira yowasi mfumu ya israeli namlirira nati atate wanga atate wanga galeta wa israeli ndi apakavalo ake Yowasi anadera nkhawa poona kuti Elisa amene amawauza zobisika za ku chipinda cha Aramu wadwala ndipo kudwala kwake ndi kwa ku imfa. Anadera nkhawa. Thandizo tidzalipeza kuti popeza galeta wa Israeli apakavalo ake Elisa mwa iye mudala mwa iye mudala apakavalo chotero yowasi anadera nkhawa koma tutadziwa bwenzi elisa mneneri adachita zozizwa zambiri mu utumiki wake koma nthawi idamukwanira kuti akhonza kudwala kudwala kwake kwa imfa akufa tamvetsera m'bale izi sizinatanthauze kuti elisa wachimwa mm -mm. kapena kuti chikhulupiriro chamutayikira mm -mm. koma nthawi idakwana kalikonse kapansi pa thambo ndi chofuna china chilichonse chili ndi nthawi yake osamataya mtima vuto likadza mwina tukudwala ndi kumadzifunsa kuti ndachimwanji ndinachimwanji adachimwa ndani kwathu Mm-mm. kapena ntchito ikuvuta banja likusautsa koma ndi mafunso ambiri kumufunsa mulungu mm. zoonadi ndife anthu koma tudziwa vuto likabwera sizimatanthauza kuti mulungu sakuona sizimatanthauza kuti wachimwa koma kalikonse kapansi pa thambo ndi kufuna kalikonse kali ndi nthawi yake bwanji elisa sadapemphere mwa yekha kuti achire anadwalatu elisa popeza nthawi idakwana koma iye sadataye kulimbika kwake sadafowoke tamvetsera chochitika ichi mu vesi namba 15 mpaka 16 adalankhula motere elisa adalankhula ndi mfumu yowasi nanena naye elisa tenga uta ndi mivi nadzitengera uta ndi mivi nati kwa mfumu ya israeli pingiridzani napingiridza ndipo elisa anasanjika manja ake pamanja a mfumu hmm. elisa sadataye kulimbika kwake foti wadwala akuyiwuza mfumu zoyenera kuchita monga amachita nthawi zonse akuyiwuza mfumu tatengani mivi yanu tapingirizani pingirizani kenako elisa adatenga manja ake nayika kudzodza kumene adali nako pa manja a mfumu yowasi mm. kuuza mfumu chochita yomwe idali kulira pakutaya chiyembekezo kuona ngati kudwala kwa elisa yehova waataya kuona ngati ndi mathero a zonse mu israeli alipo ena adataya bambo adataya mayi ndamuona ngati basi zonse zatayika mudzamvetsera anthu akamalira pa maliro inde mtima umawawa komatu munthu wokhulupirira sayenera kulankhula mawu otaya chiyembekezo alipo ena abale amene amatithandiza akadwala zinthu zikaoneka kuti sizikuyenda zasokonekera nthawi yomweyo ambiri amataya chiyembekezo msanga musatero abwenzi khulupirirani pa mulungu limbikani ndi kuchita zimene ambuye akuwuzani kuchita mfumu yowasi adataya chiyembekezo msanga nasiya kulimbika kwake taonani mu vesi namba 17 mpaka namba 19 nati adanena izi ndi elisa nati tsegulani zenera la kummawa nalitsegula nati elisa ponyani naponya nati iye muvi wa chipulumutso wa yehova ndiwo muvi wakukupulumutsani kwa aramu popeza mudzaka popeza mudzakantha aramu m'Afeki mpaka mudzawatha nati iye tengani mivi nayitenga nati kwa mfumu ya israeli kwapula pansi nakwapula katatu naleka nakwiya naye munthu wa mulungu nati mukadakwapula kasanu kapena kasanu ndi kamodzi mukadatero mukadadzakantha aramu mpaka nakuwatha koma tsopano mudzawakantha aramu katatu kokha Mm. kumvetsa chisoni yowasi elisa adamutsimikizira yowasi kuti muvi wa yehova ulipo ndipo ndi muvi ume, ndi muvi umenewo adzakhonza kutha nawo adani ake elisa adangopereka malangizo wochita ntchitoyi adali yowasi ine yehova amandipatsa mawu ndikumalankhula kwa inu anthu a mulungu okondedwa kwa inu mpingo wa mulungu kwanu nkuchita ndikamalimbikitsa kuti dziwerengani baibulo mokhulupirika salani kudya pempherani wodwala ndi inu muli ndi vuto ndi inu musapemphere kamodzi nkuleka musasale kudya kamodzi kokha nkuleka ngati lero tagwirizana ife a masiku akumapeto kuti dzuwa likamalowa tikhala ndi kusala kudya ndi kupemphera ndikufuna ndikulimbikitseni abwenzi za mavuto anu tikhala tikupemphera mukusala kudya kumeneko musaleke kulimbika kwanu musaponye muvi wanu katatu kokha Mm-mm. tikamaliza kusala kudya kumutsiku limeneli inu musalekere pompo kuponya mivi yanu ponyani mivi yanu kasanu ndi kawiri kapena kupitirira apo elisa adamutsimikizira yowasi kuti muvi wa yehova ulipo ndipo ndi muvi umenewo udzakhonza kutha nawo adani ako kuwatha psiti tamvetserani adindo pa efeso chapter 16 verse number 17 akuti mudzitengere chisoti cha chipulumutso ndi lupanga la mzimu woyera ndiwo mawu a mulungu mukatenga mawu kuika mkati mwanu kuwerenga tsiku ndi tsiku osafooka kuloweza mawu mkati mwanu mukakhala mawu ndipo pamene mukoka uta wanu pemphero kulikweza kupita ku mpando wa chifumu wa mulungu mudzakhonza kudzilipsira adani anu mudzadzilipsira nthenda imene ikusautsani mudzadzilipsira kuuma mtima kwa amuna anu mudzadzilipsira kuuma mtima kwa akazi anu mudzadzilipsira zitseko zotsekeka kuti mdalitso usabwere inutu mudzadzilipsira ku tchimo limene lingokakamirani kuti mwa inu lupanga la mzimu lidzatuluka kaya ndi nthenda yokhala zaka zaka zingati kaya banja likuvuta motani tchimo la chizolowezi likusautsani limbikani musataye chiyembekezo chanu okondedwa yowasi akuponya muvi katatu kokha ndipo elisa akukwiya naye ha ukadaponya kasanu kapena kasanu ndi kamodzi ukadadzilipsira amowabu ukadadzilipsira aramu ndi kuwatha yehova akufuna mudzilipsira adani anu abwenzi mukasala kudya kamodzi chifukwa cha vuto lanu musalekere pomwepo salaninso kena salaninso kena ndi mphamvu zonse ndi kukhulupirira ndipo musataye kulimbika kwanu yang'anani kummawa kumwamba komwe kuli kachisi wa yehova davide akuti ndikweza maso anga kumapiri inu kwezani kwambiri ndipo yesu adzachichita adindo limbikani musafooke fuulani kwa yehova ah, yehova nkhawa zanga nditula pansi pa mapazi a inu mbuye munditsukeni ndi mwazi wanu ndinu mphamvu yanga muuzeni yesu ndipo adzachita ponyani mivi yanu kasanu ndi kawiri musamve kufowoka mtima limbikani yembekezani ndipo yesu adzachita ambuye akuthandizeni athandizeni yesu akupatseni kulimbika dziwani yesu analimbika kunyamula mtanda kuti inu mupulumuke chitani khama nkupemphera ndipo yesu adzayankha abwenzi musataye kulimbika kwanu musafoke musataye chiyembekezo mtendere ukhale pa inu opambana chidziwitso chonse mu dzina